In today's lesson, I'll teach you the months of the year. Alright? Na nkụzi nke taa, m ga-akụziri unu ọnwa ndị dị n'afọ. Before I go on to list out the months in the year, let me first of all tell you that in our Igbo calendar, we have 13 months of the year. Okay? Tupu m gaa n'iru ịgụpụtara unu ọnwa ndị dị n'afọ, ka m buru ụzọ gwa unu na a bịa n'ọgụ afọ Igbo be anyị, anyị nwere ọnwa iri na atọ n'afọ. Ị nụrụ ihe m kwuru? I know a lot of you don't know about this, but don't be disheartened because you have me in your life. Okay? Ama m na ọtụtụ n'ime unu amaghị nke a, mana unu esogbukwana onwe unu maka na gịnị mere unu nwere Ụgbọ Oyibo na ndụ unu. ngwa ka anyị gaba n'iru a bịa n'ọgụ afọ anyị anyị nwere ọnwa mbụ nwee ọnwa abụọ nwee ọnwa ife eke nwee ọnwa anọ nwee ọnwa agwụ nwee ọnwa ifejiọkụ nwee ọnwa alọm chi nwee ọnwa ilo mmụọ nwee ọnwa ala nwee ọnwa okike nwee ọnwa aja ana nwee ọnwa ede aja ana nwekwazịa ọnwa ụzọ alụsị. Unu anụla ya? Ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo nwere ọnwa iri na atọ n'afọ. Ọ dịghị iri na abụọ, ọ dị gịnị? Iri na atọ. Hmm? in the first month which we call the ọnwa mbụ we have our annual counting festival okay a bịa na ọnwa nke mbụ anyị kpọkwara ọnwa mbụ anyị nwere omume anyị na-akpọ gịnị ịgụ afọ na-ekwu anyị nwere omume anyị na-akpọ gịnị ịgụ afọ hmm? in the second month which is the ọnwa abụọ we dedicate the month to cleaning and farming hmm? a bịa n'ọnwa nke abụọ anyị kpọkwara ọnwa abụọ anyị wepụtara ọnwa nke a maka ikpochasị ugbo na ịkọnyekwa ihe n'ime ugbo a hmm? in the third month which is the ọnwa ife eke everyone is supposed to fast in order to obtain favor from the god of the earth all right because after this month the next month following will be for planting yam seeds all right a bịa n'ọnwa nke atọ anyị kpọkwara ọnwa ife eke mmadụ niile kwesịrị ibu ọnụ ka ha wee nata ihe ọma n'aka chi kere ala hmm? maka na ọnwa nke a gacha ọnwa ọzọ na-eso ya bụ ọnwa anyị ji akọnye mkpụrụ ji n'ala ịnụla nke a in the fourth month which is ọnwa anọ we plant the yam seeds hmm? abịa n'ọnwa nke anọ anyị kpọkwara ọnwa anọ anyị na-akọnye mkpụrụ ji n'ala lotakwa na m gwara unu na ọnwa nke atọ anyị kpọrọ ọnwa ife eke na n'ọnwa nke a ka anyị na-ebu ọnụ hmm, ka anyị na-ebu ọnụ n'ịyọ chi kere ala ka o nye anyị ihu ọma hmm, abịazie n'ọnwa nke anọ bụrụ ọnwa anọ anyị na-akọnyezi mkpụrụ ji n'ala hmm, after the fourth month we have the fifth month which we call the ọnwa agwụ in this month all our adult masquerades comes out hmm? agafecha ọnwa anọ anyị nwere ọnwa ise n'ọnwa ise anyị kpọrọ ọnwa agwụ ka nnukwu mmanwụ niile anyị nwere na-apụta hmm? n'ịga n'iru anyị nwere ọnwa isii anyị kpọrọ ọnwa ifejiọkụ hmm? ọnwa ifejiọkụ n'ọnwa nke a ka anyị na-akwadobe maka omume anyị na-akpọ iri ji ọfụ iri ji ọfụ hmm? ngwa ka ọnwa nke anyị nọ na ya ọnwa nke asaa mm, ọnwa nke asaa the seventh month we are going to the seventh month ọnwa nke asaa alright in the seventh month which is the ọnwa alọmchi ọnwa alọmchi mm, we harvest our yams mm, we harvest our yams in the seventh month ọnwa alọmchi we harvest our yams yes all of them abịa n'ọnwa nke asaa bụrụ ọnwa alọmchi anyị na-ewepụta ji niile anyị kọrọ n'ubi hmm? the eighth month in the eighth month we have ọnwa ilo mmụọ ọnwa ilo mmụọ hmm? this is where we have our almighty ọnwa asatọ hmm? this is where we have our what almighty ọnwa asatọ hmm? abịa na ọnwa nke asatọ anyị nwere ọnwa ilo mmụọ hmm? n'ọnwa ilo mmụọ ka anyị nwere ọnwa asatọ n'ọnwa ilo mmụọ ka anyị nwere ọnwa asatọ hmm? ninth month ọnwa ala ọnwa ala in this ninth month we give thanks to the god of the earth remember previous month we harvested our yam so this month which is the ninth month ọnwa ala we give thanks to god of the earth hmm? abịa na ọnwa iteghete anyị nwere ọnwa ala hmm? n'ọnwa ala ka anyị na-enye chi kere ala otuto hmm? ịnụla ya ọnwa iri in the 10th and 11th month ọnwa okike 10th month and ọnwa ajana 11th month okike ceremony is performed and this ceremony comes to an end in the 12th month ọnwa ede ajana hmm? a bịa n'ọnwa iri ọnwa okike na ọnwa iri na otu ọnwa ajana anyị nwere mmemme okike hmm? mmemme a na-abịa na njedebe na ọnwa iri na abụọ ọnwa ede ajana ọnwa iri na abụọ ede ajana a gụcha ọnwa iri na abụọ ọnwa ede ajana lota na m gwara unu na ọnwa iri na abụọ bụ ọnwa ede ajana ebe mmemme okike na-abịa na njedebe hmm? remember i told you that in the 12th month which is the ọnwa ede ajana the ọnwa okike ceremony comes to an end mm? all right moving on to the 13th month the ọnwa ụzọ alụsị in the 13th month ọnwa ụzọ alụsị We give thanks to Almighty God for seeing us through from the first month ọnwa mbụ to the 13th month ọnwa ụzọ alụsị hmm? a bịa n'ọnwa iri na atọ anyị na-enye chi kere ihe niile ekele maka odudu ha duru anyị bido n'ọnwa mbụ wee ruo ọnwa iri na atọ bụrụ ọnwa ụzọ alụsị hmm? alright in today's lesson we learned that Igbo calendar has 13 months of the year not 12 13 months of the year hmm? anyị kwuru na ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo nwere ọnwa iri na atọ n'afọ hmm? ọnwa mbụ wee ruo n'ọnwa ụzọ alụsị from the first month to the 13th month ọnwa ụzọ alụsị hmm? alright